igbo ndị ọma na-ege m ntị ekelee m unu kelesi unu ike tata apụtara m ka m si apụta bụ na m bụ nwanne nwoke ahụ nke unu ma m bụ maazị uchenna ijegalụ nke prosium telivishọn na redio atụọla ka m si atụ tata i lee anya n'akụkụ m ị ya afụ nnukwu mmọnwụ nọrọ onwe ya maka na ndị igbo sị na na nnukwu mmọnwụ pụta n'ọgbọ obodo eme gịnị obodo awara ọsọ na-etufughị oge anyị ya ayọ ya ka o jiri aka ya wee kọwara ndị Igbo na-ege anyị ntị onye ọ bụ nze biko kọwara ndị Igbo onye ị bụ
afa m abụ Chief Kenneth Nnajiọfọ Akaudo of Amesi ọ bụrụkwa Garkuwan Matasan Arewa
Okay. unu anụgo afa ọ kpọrọ onwe ya onye a bụ nnukwu mmọnwụ onye a bụ a kpọọ afa ya ọ daa gbem mana etufughị oge i nee m anya n'iru ị ma na obi dị m aṅụrị mana ka o sina dị o nwere ofu ihe dị agha dị agha na-echu m ụra ọ pụta m rota ụmụ ihe dị agha o megidego na o megidego na-echu m ụra m sị mba na m ga-achọta ofu onye ọ ya abụ Ọ- m ga-etinye ọnụ n'okwu dị iche iche dị agha dị agha maka gịwa na-aghọta ha ka ị ghọta maka mụwa na-aghọta ha ka m ghọta maka ndị Igbo sị na a kọwala nwatakịrị ife ọ ghọta maka ọ bụrụ na akọwala nwatakịrị ọ ma aghọta chief biko o nwere ụmụ ihe dị aṅa m chọ ka anyị tinye ọnụ n'efifie a nke izizi nke kacha atụ m mbọ n'arụ bụ ihe gbasatara ịgba odibo ndị igbo be anyị na-akpọ ya ịgba bọyị ndị bekee na-akpọ ya apprenticeship abịa m chọpụta kịta na ị bịa na naijiria tata na ndị igbo ma na ugwu awụsa o ma na legọs o ma na ebe niile ọ na-achazụ ndị be anyị ahụ ije bọyị nke a na-emezi mgbe ọbụla i jee na shọpụ ndị mmadụ ị fụ ndị a na-akwụ ụgwọ ọnwa na ụmụ nwoke ndị a na-akpọ sales boy na bekee na ndị a na-akpọ sales girl na bekee nke ahụ amarọ m ihe na na ọ na-echu m ụra m wee na-asị biko ka i nyegodu m aka tinye ọnụ n'okwu a ka ịma- ka- ka- ka ịma- ka m manụ o nwe ihe mere ihe ihe mere ede ji ebere nwịị ka ọ nọkata nọ na-emere onwe ya
ihe agụ na achọ nka mgbe hmm. kwe ma ọrụ n'ogboro nọgọ ise ọrụ na-atụ anya m anyway m kọwaa this very uh, one na um, ọ ya enyekwuru ndị be anyị aka hmm. ihe gbasara ndị be anyị ji nọkata sị uh, ịgba odibo jiri ara ahụ hmm. ma ndị na-akpọrọ akpọrọ achịkwụzi na-akpọrọ ma ndị a na-akpọrọ akpọrọ achịtụzi ka a na-akpọrọ ha so ihe a kọsụrụ ya dị buru ibu ị nwere ike sịwa nwa gị sị ọnwa gị sị ya bụrụ na nwatakịrị ma ihe Ị- ị sị ndị ka o jee gbaa odibo ọ gbawa odibo ahụ gbacha gbaa ya ahọ ịsaa ụfọdụ gbaa ahọ asatọ ụfọdụ gbaa ahọ eh, itenaanị so ọ bụrụ na ọ gaghị ọ bụrụ na ị na-agba mbọ hinne ọ gaghị maka fil ọ bụrụ na o duo ya ya anagara kọstọma so ụfọdụ ndị atụrụsị na nwa ihe eji eme ya bụ ya chọọ ofu ihe ka o bo nwatakịrị Hmm. either na ọ sị na o zuru ya oshi and ịtụ a na bọyị zuru oshi emezi onwezi onye na-abịa eti- eti ọnụ Hmm. onye ọ wụ na ebo ya oshi ọ bụrụ na ọ nne ma ọ nna ya bịa eti ọnụ asị na ọ ndị a bụ ndị dị na ọ ha ka a na-enye ego nwata na-edebe Hmm. so nke ahụ bụ ebe nke metụtara ụmụazị kpatara parents ana-allowghịzi ụmụ ha ije odibo Ijebo. because o jee wastie 8 years 9 years aha 7 years aha ọ ma njizi nwezi energy o ji eji amụ ọrụ Mm. ọrụ aka ma ọ gụwa akwụkwọ i jee wastie ya unnecessarily Mm. enweghị uru nwatakịrị ya aba Eziokwu. ọ mma bụzi ka o ji bido ha n'isi jee gụma akwụkwọ Mm. so mgbe aha that boy o nwezighị ezigbo aha hmm. ee ịnapụna so vugo millions hmm. and ụfọdụ nke bezi na nke ndị ọga hmm. because abịa na nwa bọyị e nwere ndị bara uru nwee ndị abaghị uru enwe ndị abaghị uru idugodi ya o jije richa ego ya ọ pụta ya sị ọga nara ya akara aka ya ee so ihe ụmụazị igbo na onye ndị mba ọdọ amaghị ihe ọ bụ na the whole world enwe ndị ma ihe ọ bụ na ọ sọ ndị igbo bụ ndị manụ ihe ọ bụ Mm. ihe ọ ya asị bụ na a nara ya akara aka ya wee bara ọgaranya mebiere ọga ya aha ego Mm. mebiere ya aha ndị na-asịzi na ọ bụ onye ọgwụ ego so ndị mmadụ ndị na-akpọrọ akpọrọ elekọtago ihe ndị ahụ anya mm. and ụfọdụ ka ihe ahụ ebe kpọrọ mgbe onye kpọtara gị na anọzi n'akụkụ si risiva mm. o vute ego ya na-ebu ya na-edebere ya mm. so ụfọdụ ụgwa ndị ya kpọrọ ha vuru ego ha ejije vuru ego ya dọpụ ndị bizines gị oshi na-ebu ngwa gị na-ere so at the end ị hụ mbọ niile ị na-agba enweghị isi and at the end ya nwale because onye na-ezu oshi enweghị uche na ọ na-ezu oshi chukwa ma ya bụ ị na- ị na-amagharị i meghachaa ego niile ahụ i zuru dị useless and o were iwe ahụhụ ọ tara were zuo ego aha mechaa obochi ya eme ọfụma ya were vuru aha ga- aha ọga pụọ Hmm. so ọ ya bụ ihe mere bụ ihe ndị mmadụ na-eme avoid and ndị enweghị ihe a na-arụ n'akụkụ na-eche ka anyị bupụtara ya aha ha ka a kpụta ọghụ Hmm. ha buru ibu Hmm. so many people wụzi maka ya ha na-akpọzi ndị odibo ile ndị dị ka wee ibe na shọpụ nwere enweghị ndị m na-akwụ ụgwọ ọnwa na shọpụ nwere nwere ruo ebe 9 Mm. ịghọtara bụ ndị mba ọdụ ma ndị mba ọdụ nwụkwọ ofu onye Igbo ma ndị nọ na ndị ndị mba ọzọ and ha niile na-enye good result karịa nke ndị be anyị ji enye gị Mm. because onye bịara izu oshi ama nye good result eziokwu ọha ọma mbitere gị ọma mgba- gba- gbara ofu mkpụrụ uru ba- nwa kọbọ uru kọbọ bara uru Mm. Eh, so ọ ya wụ ihe kpatara na ndị mkpọrọ anaghị ekwe akpọrọzi ndị na- ndị na-ejekwa na-eje parents ya nwụcha ihe ndị ọzọ ndị jere ọzọ na-eme- ndị ọzọ jitere ndị ọzọ jere asị nwa tukwuru ala ya debe na ihe ezigbo aha Because of God, mgbe ịkpa bọghị oshi Eh, ego i nweghị nwa kọbọ ọgọ egwe eh, ya lecha anya na o ji emebiri gị aha ka ọ ya kpatara ya ego ka a ghara ị na-ahụ wa asọ ya kpatara ihe ya asị wuru ego onye a ka i kwuru mm. kpatara so many people will- onye kpatara na omume ndị be anyị bịazi na-eme ndị mmadụ Na- ụmụazị a na-adrọp na-adrọp. ịghọtara so izie nwatakịrị tụtezie o lee anya nweghị o ji arụ ọ ya wụ nsogbu a niile dị n'ala Igbo Hmm. ghọta ụfọdụ asị unknown gunmen ụfọdụ asị ha Biafra ụfọdụ asị ha bụ Ebube Agụ ụfọdụ Nsogbu ọ- ebe ndị niile. ndị egbu- egbuo mmadụ e bere isi onye butere okwu bụ Nnamdị Kanu butere okwu Biafra ọ bụ butere okwu ya Mm. ọdụ na ọ sị jee mebiwe ihe ma ọ sị jee gbuwe onwe anyị mm. but ugbu a ndị anyị na-enwere bere ha isi bere ha ara anya bere ha ara bere ha ma ụfọdụ eme ha ihe anaghị emezi mm. ihe ebuzie n'obi na ọgwa na asị ndị na-eme ihe Biafra chụpụsịa ndị polisi ndị nọ n'iro ghọtara so onye ndeta ọta nke o zuru buru ibu ọ bụrụ na ọsọ anaghị agbazi na onye nke o zuru buru ibu ụmụazị kwuzie onye lezie anya ọkwa ọ ga-eje ha ịgba odibo ka o nweta awareness hmm. ọ wụ onye bu moto gafee ya sị onye ka a na-akpọ ọkwa ọdọ egeleze hmm. echi ya jigharịba ebe ndị be nwatakịrị onye dị tren hmm. ihe o ji eme o je ebe dibe agwa ya kama ọ sị ya buru ala nna ya je ree were ego jekpe ndị dibe ka eme ya ka ọ bụrụ ọgaranya ịghọta ọ bụrụ na ha bụ ihe ndị damage ihe ndị aka ọzọ buru ibu ọ bụrụ ofu ụzọ ihe because ndị dibe ha werezi hazi ndị ha ji achụrụ ego because ha enweghị awareness so moto ọbụla na-aga na ha sị mba na onye dịka o gburu isi mmadụ 20 ihe ahụ ụzọ mmepe ahụ abịara nshi jikpọ onye ofu dibe dibe na-akwụkwọ na ego ha retere n'ala ma onye ma emechaa kọba ha ha continue na-eme ihe ha na-eme hmm. so ya bụ nsogbu dị na be anyị we ndị be anyị na-anụgo ife okwu ọ na-ekwu ya nnọọ ka o ji akwụkwọ wee dee ya ọ dụ nnọọ ka ihe ọ gụrụ n'akwụkwọ mana a sị na a na-agwa ntị ọ bụrụ na ntị anụghọ e bee isi ma ntị ma anya ma ọnụ ha ncha eme gịnị efuo ee ekelere m gị kenesie gị ike ka i si kọwasịa nke a kọwachakwa ka esi kwubu na mbụ ọtụtụ ihe na-echu m ụra nke a ịkọwago nke a ekene gị kene gị ọfụma nke ịbụọ ọzọ dịka ibe ya bụ abịa m chọpụta kịta na ụmụ nwaanyị anyị anyị na-anụ anụ ọ dịzi nnọọ ka ọ ha nwa na-achịzi anyị dịzi nnọọ ka ọ ha nwa bụzi onye isi ezinụlọ m wee chọpụtakwa na ọtụtụ ndị mmadụ m fụ mbụ ọgaranya na-eme ọfụma na biznes ha na azụmahịa niile ha na-azụ mgbe ha ji ha mechizie nụta nwaanyị a nọ nọ nọ nọ biznes a na-ada m wee na-ajụ onwe m ọ na ọkpụ isi amarọ akpụ ka ọ bụ na agụba adịghị nkọ biko i nwere ike ịkọwara ndị Igbo ihe na-ebute ụdị ihe a Eh, ajụjụ a, ọ tara akpụ but um, eh, ihe na-akọzụkwara mostly ụdị ihe ndị a because ụdị ihe ndị a na-emegasị na mmadụ gaba ihu ọ lụọ nwaanyị ọ zụọ ahịa nwee obere ego ya bido tụwa nganga ihe kọzịrị ya mostly bụ um ị mago bifọ a lụwa agha Mm. agha ahụ ofu ihe ka o mebiri n'ala Igbo Mm. a bịa lụsịa agha bidozie ụmụ sekọndịrị skuul a Mm. a na-arụgasị ya na various villages Mm. ị ghọta and ahụ skuul na ụmụ sekọndịrị skuul ụmụazị niile ndị nwaanyị be anyị mainly pipụl mụrụ ụmụ nwoke ụmụ nwoke bịa ha jewa bọyị hmm. ha gụcha praịmarị six ha dị mgbe ahụ agụ ha jewa bọyị hmm. so ndị nke na ndị ụmụ nwaanyị ha eduba ha sekọndịrị skuul hmm. so onye jere bọyị gụọ praịmarị skuul jee bọyị o mechie kpata ego wutere mgbagharị na lụghara dị na lụghacha ma bọyị ọ gbara bọyị wụ experience and awareness so ọ karịrị education so the uh, nwata ahụ bịazie na-akpata ego ga-abịabe ịlụ nwunye na nwatakịrị a gara sekọndịrị skuul hmm. and ndị vileji nọ na vileji nne ha ma na nwa ha gụrụ sekọndịrị skuul na ndị gụrụ sekọndịrị skuul and their awareness their only understanding hmm. wụ na onye gụrụ sekọndịrị skuul ka onye onye ahụ mara ife ka onye praịmarị skuul mara ihe so ụmụazị nwaanyị e, nwaanyị na-agazi di ya buru n'obi ka onye kọntrol ego di ya ka jee bụrụ eburu eze ee onye je kọntrol ego di ya as onye jere akwụkwọ o ruzie nwoke a balansị ọnụ bụ ọgwụgo onwe na ọ ya ya kọntrol ego di ya hmm. so ihe o ji ebuzi n'obi ọ bụrụ na ọ bịaruo ee tebụl a ebe a ọ nọkọta eze nwoke anyị vụje tebụl ebe ne hmm. ee ọ nọkọta ụmụ bọyị ndị ọzọ hmm. amen eh, ụmụ bọyị ndị na-asavụ the man o nwere bụrụ anya the man ji ahụ ụzọ Mm, e nwere ike maghị ihe ị ma dị lọkị kpọta nwatakịrị ma ihe nwatakịrị ahụ eburu biznes ebugo ya n'elu mm, ehe ịghọ na eh, jenus onye na anaghị ya na-asị na eh, so nwaanyị ahụ bịa ihe o ji ebe ọ nọ na-asị ya ọ bụ anya ahụ o ji ahụ ụzọ Ịghọtara? ka ọ bụrụ na ọ nya na-ekwu ka ọ dị ya ka onye ahụ bụ onye na-ekwu ihe a na-eme mm. so onye nwa nwoke ji eme ụzọ elekata anya ọgwọ igbo na-abụ ogwe ya asị gị na ọ bụ illiterate ụmụ nwatakịrị a hmm. so nwoke elekata anya ishigodo ishido ọnwụ bụ ka ọsọ ebe a bụ nwa onye aba anyị ji ahụ ụzọ hmm. nwoke a shigodo ọnwụ na ya ha akpọpụ nwa bọyị aha hmm. chi abalị ji ya nwaanyị atake over ndị udo ahụ ego nwa ugbo ọzọ na-ebe na ebe nwaanyị took over ya lee anya kwa ụzọ chụpụ nwatakịrị nwaanyị kpegharịa ọba ya ihe ya emewe ya sị nwatakịrị ahụ zuru ya oshi Mm. chụọ nwata ahụ fụrụ ya and ọ chụọ nwata ahụ biznes ahụ ewe nwa na-agbada Na- na-adara onwe biznes bikọz o nweghị ụbụrụ na ị ga na-eyuzu onye na-eyuzu ụbụrụ na ewe nwatakịrị ahụ yes bikọz jenus anaghị adị kọmọn yes ịghọtara yes so nwatakịrị ahụ ọ chụpụsịrị mgbe aha biznes Ma, ekwụzie please, adara onwe ewezie nwa na drọp ịghọtara bikọz onye ọrụ nwa ya bụ enwegwu amaneji nwere biznes ọ bụzi nke nwaanyị nwaanyị nọ nọ nọ asị tebụl ihe ihe a dị ebe a sị weje ya ebe a Mm. ọ bụrụ na ọ nya nwa na-ekwu ihe a na-eme ịghọta so o ruo na be ha na-asị ha na okwu a a na-asị mme nke eme nwunye nne gị sị ihe ọ na-eme na ọ- na weliere ya aka elu Mm. ịghọta so emezi nke ya adịzi redi ịnọ ọnda nwoke ịghọta Ee, ọmụgwọ ahụ wenes nwoke ahụ nweghị nke e nwegoro ọ bụrụ wan nke nwoke abụrụ 100 Mm. bọt ọ dị redi ịtake over ahụ Yes. Ịghọta nwa ha- nwoke enwe m ihe ọ chọghị ime na-eme nwoke ahụ ya mee ya ọ chọghị ime otu otu na oji ekwere nwa egwu bikọs na ya agụọ akwụkwọ ị chọrọ ịna nwata ịnata nwoke ihe ga-etake over eziokwu si iwu na o ji eme ihe Yes. a ndị ahụ ndị men obodo enwe nwego nwe obodo ọzọ na-ebe na ya ya mere ya gụrụ ebe na-eme ihe a na-eme Eh. si ajọ ụmụ nwoke amaghị ihe eziokwu so ọ data mgbe ya na-efutu so many men okay Ah. um, biko ama m na ihe ọ na-ekwu ọ na-atụ na-atụ nnọọ ka mmanya ụtọ nkwụ ọcha si atụ n'elu nkwụ tem tem ọ na-abanye ntị ekelekwa m gị ọzọ ee na-etufuo oge maka ndị Igbo sị e mee ngwa ngwa e mee gịnị e meghara ọdachi agwara m gị na ihe m ga-ekwu buru ibu ah. ọzọ dị ka ibe ya ah, na-esotekwa ya bụ eh. abịa m chọpụta kịta na abịa na ezinụlọ ị ya-afụ ụmụ nwoke naabọ ụmụ nwoke ịtọ ụmụ nwoke ịnọ nne na nna mụrụ mm. apụta ha na-eto ha na-eto a na- maị brọda nwanne m nwoke a na-amakọ onwe ha a na-egwukọta egwu onye chọọ onye chọọ nke onye chọọ ya okwu ofu nke ọzọ agbakọta ha tinye aka nụkwa nya bụ ọgụ gbakwa nya mbọ mana a bịa na-etozu mgbe a bido kpatabazi ego mee ya probably anụọ nwaanyị mm. ọ bụziara tigbo zogbo tigbo zogbo ofu nna ofu nna a na-eje court na-aba mba na-eje ụlọ ikpe na-eje na nke ndị uwe ojii kee ihe na-ebute ụdị ihe a biko
mm. eh, eh, eh, nkọwa ya buru ibu ihe na-akọwa ihe na-akọsụ mostly alụọ nwaanyị enwe esemokwu ịma alụọ nwaanyị ọzi ọha bụzi ọgụ mba na mba hmm. nwaanyị a lụrụ si mba ọzọ bịa nwaanyị onye nke a lụrụ si mba ọzọ bịa ah. hmm. so eh, ihe mere na o nwere ike bịa lee anya hụ sụ na-efeel na onye nke a bụ ya ji ego hmm. ịghọtara nwaanyị a feel na ọ nwanne di nke a bụ ya ji ego na di nke ya enweghị ego ịma jealous abago na ya Kai. o nwere ike bịa ebe di ya nwere di onye nwere ego ada na o jije lebe ya anya ka ọ bịa ha na ya bịa meme ihe dị ka enyi Mm. because ịmago ego ego na-enwe some different attraction Eso. so nwoke nwere ike jụ na ya ama mme ihe a na ọ arụ Mm. but nwaanyị mgbe ọ na-enye ya attention nwaanyị nwoke na-elehu anya Mm. so ihe nwaanyị ahụ ebu n'obi na nwoke alikeghị ya ịghọta so o buruzie n'obi na nwoke alikeghị ya hmm. ya kpọọ di ya sị na nwoke nwanne nwoke alikeghị ya na ya chọbazie nwoke ahụ na ụdị okwu na ụgwọ ọkwụkwọ obuchi nwoke ahụ ya asaghị ọlekwa ihe dị nwanne nwoke mere nwanne nwoke alikeghị ya nsogbu you know ụdị ọgụ ahụ anakwaghị ebe ebe aghọtago m Ịghọtara? Hey, kịta kịta i- i- i- i- in fact, ịkpọ- i- i- ịkpọrọ ya oku kpọọ ya kpọruo ya isi so ọgụ ahụ anaghị ebe ebe Ebe. ịghọta because nwaanyị feel na nwa- nwa- nwaanyị ọ bụ ka nwunye ka ịwụ ịghọtara ya na-enye gị attention ka ị bịa gaa chọ gaa ebe ndị ụmụ ya to na-eto ya gwa ụmụ ya gwa ụmụ ya against you na ihe ị mere ịghọtara so ụmụ ya joinkwa onye nwere ọgụ ahụ ọgbakọ m ọnụ na bịa bịa esi mbara eji eme na arụ ịghọtara ọgụ ahụ nke ahụ dị ngwa ọ naghị ebe ebe ọ naghị ebe nwaanyị ọ bụrụ nwoke nwegele anya ọ bụrụ kekere nwoke lewuru anya so oge ọbụla ọ kparịgoro di ya na ọnọdụ ya plan nke ọnọdụ ya plan nke ọnọdụ ya plan nke so ọgụ ahụ jere dojerecha ihe ebelata so ọ ya be nwere ishu about ihe gbasara ọgụ nwanne na nwanne nwanne amara ụtọ sị ka o je mee nwanne ya ihe ọjọọ nwa mgbe nwanne ya nwere ụtọ ya bilie ka o je mee nwanne ya ihe ọjọọ mba ọ dịrọ possible ebe ofu nne ji unu so but all nwude much pressure ịghọtara much pressure from ụmụ nwaanyị alụrụ alụ from ụmụ nwaanyị alụrụ alụ and ọ bụrụ ụzọ ọzọ that's very one nwaanyị alụrụ alụ nwere ike lụta di ọgaranya na-anọ n'ụfọdụ ndị na-eji egbu di ha e, e, e, ụfọdụ ndị na-eji egbu di ha tinye di ya na poison di ya rie nwụọ ụfọdụ ahaya arm robber e je gbawo di ya ka ya nwee ike iwere akụ na ụba ọ dị nọrọ eme nwaanyị eme ihe ahụ hmm. n'anya ọma eme nwaanyị eme ụdị ihe ahụ ebe nwaanyị si eme ụdị ihe ahụ bụ ndị nne ya nne ya bịa na-asị ya na ụmụnne nke ya nne ya enweghị ego hmm. and o nwere ndị ọzọ akpataghị ego hmm. na ele ha obodo na nwaanyị o gbuoro di ya eweta ego bikọs ọ chọpụtago na nwoke nwụọ ego ọ bụzi nke ya ịghọta eh, eh. so nwaanyị na-ahụ ya bụ and ọmụwa ọmụ ego ahụ ya kọntrol ego ahụ ihe ya ma ọ bụrụ na enye na-enye nne enye nna ya hmm. ọnwụọ ka a bụrụzie aka ka ụba bata na ezinụlọ hmm. ịghọtara e si etu ahụ nwetara ego onye ha last ndị nwaanyị ahụ wee tabazi ahụhụ ee ahịa batara some men na-anwụ biznes gasa ọ wụrụ na nwa obere oge nwaanyị gị nwụọ ịghọtara Mm, maka na onye ahụ amaghị anya biznes ị na-eme ọgwụgwọ na mmadụ ego na-abịa abịa nwere ọ- ọ spirit o kwuru bịa Mm, ịghọtara ego dị ka spirit ịghọtara mm, ee ya bụ ihe Chukwu si bụ eke Chineke sịrị health and wealth belongs to me. Whomever I wish I shall give. Arụ isi ike na ego bụ nke Chukwu. Nke Chukwu.
Ịghọtara na onye ọ chọrọ ka o jee nye. Ịghọtara so iji je ije gbuo onye ahụ iji je were ego anya ọma mba ọ bụ cannot go. Hmm. so ọ ya wụ many problems a na-enwe n'ala Igbo ndị mba ọzọ dị etu ahụ ihe o ji dị etu ahụ na mba ọzọ etu ahụ ndị ugwu dị hmm. ndị ugwu le ha anya na-emere nwa gị echeji na-eje kpọta onye ọdọ hmm. ọ nọdụ ịbụ onye so nwaanyị bịa hụzie na ọdụ ka ọ dị na eburu ibu na ọ dịlọ ka iwere bata ya ga nwụta ha eme onye nne ya na di jeje gbuo ka e je buru ego ha mba ụdị ihe a language adị na be ha etu ọ ka ọ wụ n'ala Yoruba obodo ndị be anyị bịara na-eme nke ha nọdụ na-emegidozi ya wụrụzi omenala anyị hmm. wee lụ otu nwaanyị ịghọtara so ekwensu obezi ebe ahụ bịa kpọchizi mgbe na-ele wee so many men na-aya BP so ah. many men ịghọtara onye yakata yakata ya makpọ ụfọdụ ihe nyegwere enye o rigoro ya na ịnọ hmm. so ọ ya bụ nsogbu dị na ala be anyị
ndị Igbo na-ege m ntị nke a bụ ọ bụrọ ụlọ akwụkwọ nkịtị ka m nọ taa anọ m na mahadum mara ha dum nna mahadum ka o si akọwasị ihe a ọ na-akụ ya nnọọ ka in fact amarọ m ihe m ga-agwa ya na m meche m kene ya gịwa na-egekwa m ntị ị ga-edosikwa ekene gị iche maka na ọ na-akụziri m na-akụziri gị ee ọzọ dị ka ibie na-etufu oge a na-achọpụta na ndị Igbo be anyị bi na Lagos o na Kaduna o ma Ibadan o ebe niile na Naịjirịa onye pụta nnukwu ego na-aba na bilion wee gba nnukwu nnukwu nnukwu ebe a na-azụ ahịa maọbụ họteelụ o maọbụ ebe a na-eme silima o ahapụ ana Igbo be anyị abịa arụ ya ebe ọzọ i je ebe a na ebe a na-eme mitin i je ebe a na-akpa nkata a na-asị "Eh, ka eke- ka e ga-eme ị- ị na- ị na-anụ igbo na-asị na ndị be anyị amarọ ihe ha na-eme na enwerọ uche apụta je na-arụ na-arụ ụlọ n'ugwu awụsa na-arụ na Lagos na-arụ na nke a wee na-ajụ gị tata chief kedu ihe mere na ihe a niile na-eme na ụmụ Igbo apụta hafụ ana Igbo bịa na mba ọzọ na-eyi ego n'ana kedu ihe na-akpata ya na ihe na-akpata ya wụ ala Igbo anyị siri ike ama m nke ahụ hmm. ị nwere ike na-ahụ etu ala dị ebe a na mgbe ndị na-azụrụ m karịa 20 plọt hmm. ị bịa gbaa ya n'ime taụn nọ n'ụlọ gị na-ejewa hmm. ihe gọọmenti obodo a ma na ị kwụọnụ ụgwọ ego n'ala n'ụlọ gị na-ejewa ịghọtara obodo ọ bụrụ na ọ na be anyị ndị ya eji mgbagha na-agba gị takụrụ buru ibu ịghọta na ụdị ndị oji ma onye ma onye ọgwụgwọ ọzọ ọ nụrụ na- na ọnwụ onye berede ebere na arụ mmiri etu a so ọ ma na-arahụzi ụra Mm. so ihe onye na-eme bụ na o jeje agwakarị n'okwu na ụka Ehe, ndị onye nke agwasị ebe kpe ka bịa na ka anyị tinye anyị tinye ma ọ bụ were were faịtị onye a wee were were were mee ịnọ ka a na-afaịtị ya bụ ala ahụ ka a na-achọ bikọs enwere enwere gọọmenti ịghọtara Ehe, ihe niile nwere lọọ ọ wụ ala ahụ ka a na-achọ ihe a na-achọ bụ na sị ị bịa ka e gbuo gị Hai. Ịghọta? Ehe. so ebe nleta anyị ji ndụ were etipule Ị gbara ka atọ ọsọ. ụtọ Mm. ka ị gbara ụdị ihe niile ahụ ọsọ ọsọ ịghọta sị ha ha were ala dị na be ha Mm. ịghọta bikọs ịba even though most of mostly some of us jeje rụcha mansion Mm. na village ị na-ejekwa n'ebe ahụ with this their type of behavior hmm. ị ma-eje ebe ahụ kama gị na-erigret ọ wụ na ịma ejere ha ihe ahụ ịghọta because ọ bụrụ onye ka na abịa na Imo ma ọ bụ Abịa ndị ahụ ha chọrọ ịrụ ihe ha arụọ na mostly na township ba ịghọtara so village ha adịghị nọ at the level ha chọọ ịlara owere were ha jụọ owere ejije ejije kụpa most mansion niile ahụ ndị bie ndị nwe na-ewu ndị bụgasịrị bi dị iche iche but a bịa na anambra onye ọbụla na be nna ya ka a na-eje arụ ezi not na their town Mm. not na their township Mm. i je ebe nna gị rụọ ya o nwee ogbenye nọ n'ogozi na-agụgasị ịghọtara ha ya. ndị ogbenye agwa na nsogbu ndị na-awụ mainly nsogbu ndị igbo nwere a wụ ndị na-erijubu afọ ndị na-eriju afọ mechere mechaa drop mechere drop and ha na-adrop obi na-adị very very Anya dirty ụfụ, anya ụfụ. ha na-adrop obi na-adị dirty kwa ha ji ada ịghọtara so ọ ndị a na-ejije eje kpọkọrọ ndị ndị otu ha ndị otu ha kpọrọ and ndị ogbenye na be ha na-eso ya n'azụ feel na ọgaranya na-eso ha Eh. ama mma na obi ihe dịkwa iche na ihe ihe na-eme na dị iche o nwere obi n'obi onye Ee, ihe na-eme na dị iche ole na-anya hụ na ya dị ya ka ya ọ na-esekọta ịghọtara ọ kpọzi ha na-eso ejije je mee ha attack ha nwere ike igbugbu oge egbuo Ai, mata ole fọ ndị ogbenye nọ n'ụlọ hmm. ọ bụ ihe ndị a ka ha na-eche ihe ama na ebụta ọjọọ ha gele chọ ha gele ha ezigbo ndị ogbenye n'ụlọ gasị ọgwụ ọgwụrụ ọgwụ ego ịghọtara but ndị nke ahụ bụ ndị baburu ọgaranya eh. mechara ha drop hmm. obi adịghị ha mma ọ ihe na-eme ọ ihe na-eme hmm. ee eh, na-etufughị oge ka anyị maka ndị Igbo si na a na-eme ihe ka e si eme ihe ọ na-eyi ihe ee anyị ekwugo okwu kwuo kwuo kwuo kwuo mana nke ikpeazụ anyị ga-atinye ọnụ tinye ọnụ na-etufughị oge maka na hmm. i nee anya kịta fụ na ihe ihe a ga-eme tata buru ibu ka anyị tinye ọnụ wee bee ya nkenke ka maka ọ na-abụ a gụkọta akwụkwọ hmm. e jee break ka isi mmadụ wee wee wee nọta na obere ee nke ikpeazụ ya bụ ọnọdụ anyị na Naịjirịa ma n'ugwu awụsa ma n'ebe ọ bụla anyị nọ anyị nwa bụ ndị igbo ọnọdụ anyị a- anyị nọ kịta Mm. kee ka i si fụ ya biko ka i beere anyị nka nkenke ka anyị mara ka ndị ya ndị ndị nwere ntị ka ha nụ ewele ọnọdụ anyị ahụ o sitekwara ihe bụ na omume anyị adịghị mma e nwere echiche na-eme ihe ịghọta ya ọfụma awụ ebe na yoruba ndị na-achị ha bụ their elite ịghọta hmm. ebe na ala awụsa hmm. ndị na-achị ha bụ the elite ya bụ ndị ndị personality hmm. e nwere ofu onye ugwu m gwara one day sị ya na nsogbu anyị na-enwe na be ụlọ ebe na a na-enwe na ya bụ ndị ọgaranya ụlọ ndị lejenu si asị ụnụ jeje emebi ihe ụnụ pụọ n'ụlọ ya sị m ee but ndị ụmụ nwaanyị anyị si anyị pụọ anyị pụọ ịghọtara na ndị elite na-achị ha but ụmụ nwaanyị anyị na-achị anyị ya kwụọ ụgwọ a nle ya anya chee banye chi were ara aleba anya ka ngwụgwọ ụgwọ ọzọ ngwa nwa na-eche ba- gbara nkịtị ịghọta so ị na-ele ha awọ asị ha ndị ụlọ na ọwa ịkpa nkata si ha lekwa ebe a na-eje ha nje niile mụ na ya ihe ahụ egwutere by four but ebe onye be anyị lara okwute anyị elewe ebe ọ na-eje a sị ya by four abalị ruo ego ọnwụ na eru na-esi tupu ala ịghọta eh? so those that thing ya meziri anyị na-live personal eh, life hmm. ịghọtara onye nwaanyị na-achị and onye nwoke na-achị awụrọ ofu ihe hmm. and then ma this township here hmm. enwere exposure hmm. ịghọtara yoruba bụ ihe ndị elite ahụ ndị nọ na township ọwụ ndị nọ na their village hmm, and then magụ mgbe a lụsara agha most of my classmates n'aba ka m toro n'aba ka m gụrụ akwụkwọ all my classmates 80 percent of them bụ jewara obodo oyibo ịghọtara so most of our people onye gụsị ha akwụkwọ bụ ndị township hmm. even though ọ pụta na amụrụ ka nna ya ha gụsị ha akwụkwọ ya ma obere ka gụza m hmm. so erizie ndị nwesịrị ọnụ okwu na be anyị wụsị ndị toro na village hmm. so ịma politically ịma compare onye village onye nọ na township nwere awareness and a bịa ha dominate ihe niile ọbụtagọ na politics ha ya atara onwe ha ka ha were n'otu so ihe ndị be anyị na-etechi wee drop hie nne na politics ụgwọ ihe mere oge gboo hmm. ịghọtara oge gboo before alụ agha hmm. ndị be anyị na-achị na politics hmm. ha na-achị na army ha na-achị everywhere ha na-achị na business ihe anyị ji ka ndị ọzọ ehika so ndị be anyị ejila ihe ndị ahụ mgbanwe na ịlọgasị youth na ndị nwoke ọha na-asụ nwoke sị uche ka amara ihe na-eme before you know it ndị nhịma ebido agha meta mechaa ịdịdo nnukwute ihe buru ibu nwa obere ka anyị bilie ha mbili ka anyị na-eme so bilie ha nwatakịrị eh, ya bụ ndị nọ- mgbe ụmụazị bilie jụọ ese gịnị na-eme so hụzie na ndị be anyị anyị na anyị nọ na ala politically so na ndụ ha dị mind ya ka emezie ihe eme ihe na eji suppose ime ihe so ndị be anyị mezi ya si ihe ala alụ agha ugbu a bụzi ụmụ anyị agụcha akwụkwọ anaghị ewe ha n'ọrụ oyibo anaghị ewe ha na police nke a na-ewe ha n'army ịghọta so ihe niile aha nwụcha ndị suppose ịbụ ndị ahụ niile anyị ji etu ọnụ abụzi ndị na-alụ agha na ala igbo ịghọtara so hmm. ebe niile anyị na-agwada mgbada mgbada mgbada mgbada mgbada ọ bụrụ na eji achọrọ ihe a enwe ebe anyị abụ anọgodo nọgodo ozizi ma mgbe a na-adọgodo ret enwe mgbe ya anọgodo asị na mba anyị arụrụ na ndị a hmm. ọ bụghị na-achọ ihe na ugbu a ugbu a obi pụtara ya gosi ndị be anyị na ya emeri n'agha ndị mba ọzọ niile tụwara anyị ha kpọtụtụ ndị ụfọdụ ndị si ụfọdụ ndị be anyị n'ọnụ na-apụ ndị ogbenye anyị ndị na-adọsị ihe ha ọtụtụ ihe a egwu tụwakwuzi ndị na-tụọrọ anyị vootu hmm. ha ji megharịa hmm. so ihe ndị a bụ ihe nsogbu anyị na-enwe hmm. ịghọtara anyị needịrị ịdị expose politically ịghọtara ah, anyị needịrị ịdị expose politically thank you very much n'asụsụ bekee mm. ekele m gị kenesie gị ike n'ihi na kemgbe anyị kwuru anyị bido kwube ihe a ị fụ ka o si ekwu ọ dị nnọọ ka ihe o ji akwụkwọ na-agụ ọ na-adaba nnọọ otu ahụ e si eri ofe olugbu ee gị wa nwoke gere anyị ntị gị wa nwaanyị na-ege anyị ntị gị wa bụ ikoro gị wa bụ agbọghọ gị wa nwatakịrị ma nke a kwọ n'azụ ma nke na-ebe akwa ma nke na-aga ije nke na-agba ọsọ ma ị bụ nwa afọ igbo na-ege anyị ntị ekele dịwara unu kelesie unu ike afa m bụ maazị uchenna ijegalụ nke procyon telivishọn na redio biko ị chọrọ inweta anyị ka anyị na gị nọkọọ kpakọọ ị chọrọ inweta anyị n'igwe ntị maọbụ n'ekwentị ị ga-enweta anyị na 081 22 80 7671 ma nwetakwa anyị na 0809 46 46 206 ị chọrọ inweta anyị na ik- n'ikuku nke ndị bekee na-akpọ webụsaịtị ị ga-enweta anyị na www.procyonrtv procyon bụ p r o c y o n ka m si kwubu marakwanụ na afa m bụ maazị Uchenna Ijegalụ nke Procyon telivishọn na redio ekele m unu kelesie unu ike wee kelekwa nna anyị nke nyere anyị ohere a ka anyị wee gwa anyị na ya kpakọrịta nkata wee kụziere anyị ihe na anyị mụta kịta gị wa gị wa gere anyị ntị ekele dịrị gị ọ dị ụbọsị ọzọ anyị fụrụ ekele m gị kelesie gị ike ndewo